Rinne an t-aláram maidin ar fud Acadamh Cabhlaigh Tarara ag a sé a chlog uair an chloig go cruinn. D'oscail Lisa Grant a súile agus rolláil sí amach as a leaba chúng. Timpeall uirthi bhí fiche cadets eile ag déanamh an rud céanna. Rinn cuid acu, strácaigh cuid eile, bhí cúpla ceann ag cur a n-éadaí traenála liath orthu cheana féin. Bhí Lisa san Acadamh le trí bliana anois. Bhí sí 21 bliain d'aois agus an mac léinn is fearr ina rang. Ghlaoigh a múinteoirí go raibh sí ina saineolaí straitéiseach. Níor luaigh a comhghleacaithe ach go raibh sí cliste. Cibé ar bith, bhí sí chun céim a bhaint amach i gceann dhá sheachtain le honóracha barr. Lá mór inniu, Grant, a dúirt Alex Rivera ón leaba in aice léi. Bhí sé bliain níos óige ná Lisa ach bhí dhó chomh maith le hairm. D'fhéadfadh Alex rud ar bith a shocrú a lámhach, a phléasc, nó a rinne torann mór. Bhí sé freisin an cineál duine a rinne gáire fiú nuair a chuaigh rudaí mícheart. Is lá mór gach lá anseo, a fhreagair Lisa, ag cur a bróga uirthi. Cad a dhéanann inniu speisialta? Oibríocht Shattered Dawn. Cuimhnigh ar ár scrúdú deiridh sula mbeimid ina n-oifigigh fíor. Chuimhnigh Lisa. Conas a d'fhéadfadh sí dearmad a dhéanamh? Le mí anuas bhí an Captaen Jake Morrison ag insint dóibh faoin tástáil deiridh seo. Bhí sé ceaptha a bheith ar an gcleachtadh pleanála is deacaire a bhí cruthaithe ag an Acadamh riamh. Bheadh ar na cadets long damáistithe a chosaint i gcoinne seansanna dodhéanta. Theip ar fhormhór na bhfoirne. Theip go dona ar roinnt foirne. An bhfuil tú neirbhíseach? a d'fhiafraigh Alex. ar cheart dom a bheith? Is dócha. Bhí an Captain Morrison ag breathnú ró-sásta aréir nuair a labhair sé faoi. Ba é an Captain Morrison a bpríomhmhúinteoir. Bhí sé 32 bliain d'aois agus bhí sé tar éis troid i gcogaí na teorann cúig bliana ó shin. Dúirt gach duine go raibh sé ina laoch. cé nár labhair sé riamh faoi cad a rinne sé chun an clú sin a thuilleamh. Bhí sé crua ach cóir. Nuair a bhí sé sásta faoi chleachtadh treanála, Ciallaíonn sé de ghnáth go raibh na cadets ar tí lá an-dona a bheith acu. Chríochnaigh Laoise ag gléasadh agus shiúil sí go dtí an Messal Acadamh. Ní raibh an bia go hiontach, ach bhí sé saor agus bhí go leor de ann. Ghlac sí tráidire de rud éigin a d'fhéadfadh a bheith ina uibheacha, agus shuigh sí síos lena foireann. Bhí a foireann comhdhéanta de chúigear, í féin san áireamh. Bhí Alex Rivera ann. a láimhseáil airm agus innealtóireacht. Ba é Sam Carter a shaineolaí cumarsáide. Ní raibh Sam ach naoi déag, ach d'fhéadfadh sé aon ríomhaire nó raidió a dhéanamh go díreach mar a theastaigh uaidh. Bhí sé ciúin an chuid is mó den am ach fuair sé sceitimíní nuair a labhair sé faoi theicneolaíocht. Ba é Ryan Blake a phíolóta. Bhí sé 21 cosúil le Laoise agus tháinig sé ó theaghlach de phíolótaí míleata. Bhí a athair tar éis trodaithe a eitilt. Bhí a sheanathair tar éis buamaí a eitilt. D'fhéadfadh Ryan rud ar bith le sciatháin, innill nó an dá cheann a eitilt. Bhí sé go maith freisin ag pleanáil tactics, rud a rinne úsáideach é chun ionsaithe a chomhordú. Ba cheart gurbh é Jenny Walsh an cúigiú ball dá foireann, ach bhí a cos briste aici i dtimpiste traenála an tseachtain seo caite. Dúirt an captaen Morrison go mbeadh orthu an cleachtadh deiridh a dhéanamh le ceathrar amháin. Rinne sé seo gach rud níos deacaire, ach cheap Lisa go bhféadfaidís é a láimhseáil. Mar sin, cad atá ar eolas againn faoi inniu? a d'fhiafraigh Ryan, ag suí síos lena bhricfeasta. Ní mórán, a dúirt Lisa. Cosnaímid an cosantóir UTS i gcoinne fórsaí eachtrannacha ionsaitheacha. Tá an long damáistithe. Tá airm agus cumhacht teoranta againn. caithfimid maireachtáil chomh fada agus is féidir agus muid ag glaoch ar chabhair. Fuaimeann sé éasca, a dúirt Alex le gáire. Dá mbeadh sé éasca, ní bheadh sé mar scrúdú deiridh orthu, a dúirt Sam. Bhí sé ag ithe rud éigin nach raibh uibheacha cinnte. Na cásanna a thugann siad dúinn i gcónaí, tá cleasanna iontu. Cén cineál cleasanna? a d'fhiafraigh Ryan. Cuimhnigh ar an gcleachtadh mianadóireachta astaróideach. Shíl muid go raibh orainn ach carraigeacha a bhailiú. Casadh amach leath. Bhí na astaróidigh i ndáiríre longa námhad i bhfolach? Nó an misean tárrthála áit a raibh na daoine a bhí le tarrtháil againn i ndáiríre gníomhairí námhad ag iarraidh ár long a ghabháil? a dúirt Alex. Chlaon Lisa. Bhí an tAcadamh cáiliúil as a casadh iontais. Níor thug siad fadhb shimplí do na Cadets riamh le réiteach. Bhí rud éigin gan choinne i gcónaí. Uaireanta bhí an rud gan choinne cabhrach. Níos minice, rinne sé gach rud i bhfad níos measa. Is é an rud tábhachtach ná cloí lenár dtraenáil. a dúirt Lisa. Tá a fhios againn conas oibriú mar fhoireann. Tá a fhios againn ár bpoist. Leanann muid na nósanna imeachta agus oiriúnaímid nuair a athraíonn rudaí. Tar éis bricfeasta, shiúil siad go dtí an seomra preasócáide. Bhí an Captaen Morrison ag fanacht orthu le gáire mór ar a aghaidh.

Bhí an long seo ina cúrsálaí tosaigh, ach anois ní úsáidtear í ach le haghaidh traenála. Tá an long curtha ar bun chun damáiste catha a insamhlú. Ní oibreoidh córais áirithe i gceart. Beidh roinnt airm as líne. Is é an post atá agat an long a chosaint i gcoinne fórsa ionsaithe Zentari. Chuir Sam a lámh suas. A dhuine uasail, cé hiad na Zen Tari? Ceist mhaith, Carter. Is cine eachtrannach ficseanúil iad na Zentari a chruthaíomar don chleachtadh seo. Tá siad ceaptha a bheith ina laochra, a bhfuil meas acu ar onóir agus ar neart. Troideann siad le longa ardteicneolaíochta i líonraí níos fearr. Is é an post atá agat maireachtáil ar a n-ionsaí go leor chun go dtiocfaidh longa tarrthála. Ghníomhaigh an Captaen Morrison scáileán balla a thaispeánann pictiúr den UTS Defender. Bhí an long ag breathnú sean agus tuirseach. Bhí codanna den chabhail marcáilte le téip dhearg chun damáiste insamhlaithe a thaispeáint. Beidh ceithre uair an chloig agat chun tú féin a chur ar an eolas faoin long agus do chosaintí a ullmhú. Tosóidh an t-ionsaí ag 1400 uair an chloig. Leanfaidh an cleachtadh go dtí go dtabharfaidh tú suas go scriosfar do long nó go dtiocfaidh tarrtháil. Ceisteanna? Chuir Lisa a lámh suas. Cé mhéad long namhaid a mbeimid ag tabhairt aghaidh orthu? Chuirfeadh sin an iontas ar ceal, Grant. Ach déarfaidh mé seo. Tá an cás deartha chun do chumas smaoineamh go cruthaitheach nuair a bhíonn tú ag tabhairt aghaidh ar sheansanna dodhéanta. Chuir Alex a lámh suas. Cad iad na hairm atá againn arís? Chuirfeadh sin an iontas ar ceal. Bheadh ort an long a iniúchadh agus féachaint cad a iomplaíonn. Chuir Ryan a lámh suas. A dhuine uasail, an bhfuil aon bhealach ann chun an cás seo a bhuachan i ndáiríre? D'éirigh an Captaen Morrison níos mó. Tá bealach ann i gcónaí chun bua, Blake. Is é an cheist an bhfuil tú cliste go leor chun é a fháil. D'fhéach na cadets ar a chéile. Bhí sé cinnte go raibh lá an-dona acu. I bhfad ó Acadamh Cabhlaigh Terran, sa dorchadas fuar spáis, bhog fíorchabhlach eachtrannach trí na réaltaí.

A Cheannasaí, a dúirt an Leas-Cheannasaí Jytkala, ag druidim le pad sonraí ina lámha crúbacha. Tá rud spéisiúil aimsithe ag ár bhfoireann cumarsáide. Bhí Jytkala níos óige ná a ceannasaí, ach chomh fiáin céanna. Bhí fiacla géara agus súile buí geala aici a chaill rud ar bith. Bhí sí uaillmhianach agus díograiseach í féin a chruthú sa chath. Cad atá aimsithe acu? a d'fhiafraigh Keith Mhearas. Tarchur ó shaol an duine, a dhuine uasail. Is cosúil gur cumarsáid mhíleata é. Labhraíonn siad faoi ullmhóidí catha agus straitéisí cosanta. Chuala na Zentairí faoi dhaoine, ach ní raibh siad tar éis troid leo riamh. Ba speiceas nua iad na daoine a bhí tosaithe ag taiscéalaíocht spáis le déanaí. Cheap formhór na gceannairí Zentairí go raibh daoine lag agus bog. Chónaigh siad ar dhomhain chompordacha agus sheachain siad coinbhleacht.

do fhórsaí namhad ró-mhór, a dúirt guth amháin. Tá ár suíomh lag agus tá ár n-acmhainní teoranta. Caithfimid gach buntáiste is féidir linn a fháil a úsáid, a dúirt guth eile. Éilíonn onóir orainn troid go dtí an saighdiúir deireanach. Tá na longa namhad níos fearr i líon agus i gcumhacht tine.

I gcultúr Zentairí, ba é onóir an rud ba thábhachtaí a d'fhéadfadh a bheith ag laoch. Cé chomh fada a bhí siad ag craoladh na teachtaireachtaí seo? a d'fhiafraigh sé. Ar feadh roinnt laethanta, a dhuine uasail, is cosúil go bhfuil siad ag comhordú oibríocht chosanta i gcoinne fórsa namhad mór.

Bhí na daoine ag ullmhú chun troid i gcoinne fórsaí Zentari, nach raibh ann, cibé acu bhí siad an mharbha, nó go raibh a fhios acu rud éigin nach raibh ag a chabhlach. B'fhéidir go raibh ceannasaí Zentari eile ag pleanáil ionsaí gan insint dó.

agus ag glaoch ar chabhair. Éist le conas a labhraíonn siad faoi tactics agus onóir. Ní créatúir lag iad seo, is laochra iad seo. Tháinig níos mó tarchuir tríd na callairí. Phléigh na daoine modhnuithe airm dáileadh cumhachta agus suíomhanna cosanta. Bhí a gcuid pleananna mionsonraithe agus cliste. Labhair siad faoi mhíbhuntáistí a chasadh ina mbuntáistí agus cruthaitheacht a úsáid chun sárú ar fhórsaí níos fearr. Troideann siad cosúil linne, a dúirt Keith Farrell le formhuiniú. Tuigeann siad go dtagann bua ó scil agus diongbháilteacht. Ní hamháin ó líonraí níos ní raibh a fhios aige go raibh na saighdiúirí a raibh sé ag dul chun catha orthu i ndáirire ina scoláirí a bhí ag déanamh scrúdaithe. Ní raibh a fhios aige go raibh na hullmhúcháin catha ina dtascanna baile. Cinnte ní raibh a fhios aige go raibh an cosantóir UTS ina long oiliúna sean le hairm briste agus damáiste ionsamhlach. Ní raibh ar Keith Pharos ach go raibh daoine aimsithe aige a labhair cosúil le saighdiúirí agus a phleanáil cosúil le ginearáil. Go luath beidh sé ag fáil amach an bhféadfadh siad troid mar Zentari. Sheas Lisa Grant ar dhroichid an chosantóra UTS agus d'fhéach sí thart ar an trealamh sean. Bhí gach rud le feiceáil le téip agus dóchas. Leath de na painéil rialaithe bhí soilse rabhaidh ag splancadh dearg. An leath eile bhí dorcha go hiomlán. Tá an long seo i riocht níos measa ná mar a cheap mé, a dúirt Alex. Bhí sé ag crawláil faoi chonsól airm le uirlisí ina lámha. Tá an chuid is mó de na córais seo 20 bliain d'aois ar a laghad. An féidir leat iad a chur ag obair? a d'fhiafraigh Lisa. Is féidir liom rud éigin a dhéanamh leo. Cibé an mbeidh an rud sin úsáideach is ceist eile é. Bhí an UTS Defender ina long chogaidh fíor uair amháin, ach bhí sin fadó. Anois níor úsáideadh é ach le haghaidh cleachtaí oiliúna. Baineadh na hairm chontúirteacha go léir ón Acadamh agus cuireadh trealamh insamhalta ina n-ionad. An méid a bhí fágtha bhí sciatha bunúsacha, léasair shimplí agus go leor meaisíní briste. Shuigh Sam Carter ag an stáisiún cumarsáide ag iarraidh ciall a bhaint as an trealamh raidió. Is é an dea-scéal go n-oibríonn ár gcuid cumarsáide go foirfe, a dúirt sé. Is é an drochscéal go bhfuil gach rud eile ag titim as a chéile. Bhí Ryan Blake sa suíochán píolótach ag tástáil rialuithe gluaiseachta na longa. Is féidir linn bogadh, ach ní an-tapa, agus is cinnte nach féidir linn rith ó rud ar bith atá ag iarraidh sinn a ghabháil. Tharraing Lisa suas stádas na longa ar a scáileán ceannais. Léirigh an taispeántas marcanna damáiste ar fud an soitheach. Mharcáil zóin dearga limistéir a bhí ceapta a bheith briste don chleachtadh. Mharcáil zóin buí limistéir a bhí briste i ndáirire ó bhlianta úsáide. Ceart go leor foireann, a dúirt sí, tá ceithre uair an chloig againn chun a fháil amach cad a oibríonn agus cad nach n-oibríonn. Alex, díriú ar airm, agus sciatha. Sam, monatóireacht a dhéanamh ar gach cumarsáid, agus faireachán a dhéanamh ar gach comhartha a thiocfaidh isteach. Ryan. Foghlaim gach rud is féidir leat faoi eitilt an tseanlonga seo. Oibreoidh mé ar straitéis fhoriomlán. Ar feadh na trí huaire an chloig eile, rinne siad iniúchadh ar gach coirnéal den chosantóir. D'éirigh le Alex dhá ghunna léasair a chur ag obair agus cumhacht na sciath a threisiú 15%. Rinne sam tástáil ar gach minicíocht raidió agus rinne sé a prótacal cumarsáide a nuashonrú. Chleacht Ryan eitilt na loinge i gciorcail mhall timpeall Stáisiún an Acadaimh. Rinne Lisa staidéar ar lámhleabhair straitéiseacha agus rinne sí athbhreithniú ar gach rud a bhí foghlamtha aici faoi chomhrac cosanta. Ba é an eochair chun maireachtáil i gcine foghshaí níos fearr ná a bheith ag obair níos deacaire ná mar a bhíothas ag súil leis. Bain úsáid as an tír-raon chun do bhuntáiste. Cuir orthu troid ar do théarmaí. Déan gach urchar a chomhaireamh. Ag míle trí chéad caoga uair, deich nóiméad roimh sceidealú an chleachtaidh, d'fhéach Sam suas go tobann óna phainéal cumarsáide. Lisa, tá roinnt léamha aisteacha á fháil agam ar na braiteoirí fadraoin. Cén cineal léamha? Soithí ag druidiúint lenár suíomh, ach ní soithí acadaimh iad. Rinne Lisa frown. An bhfuil tú cinnte? B'fhéidir gur chuir Captain Morrison fíor-shoithí leis chun an cleachtadh a dhéanamh níos réadúla. Ní dóigh liom. Ní mheaitseálann na soithí seo le haon dearadh daonna inár mbunachar sonraí. Crawl Alex amach ó faoi a consól. Cad a chiallaíonn tú nach meaitseálann siad le dearaí daonna? Ciallaíonn mé, tá cuma iomlán difriúil orthu. cruthanna coirp aisteacha, comharthaí fuinnimh anaithnid, agus tá siad ag bogadh isteach le haghaidh patrún faisnéise nach bhfaca mé riamh roimhe. Chas Ryan timpeall ina shuíochán píolótach. Cé mhéad soitheach? Dó dhéag, b'fhéidir cúig déag. Tá sé deacair comhaireamh cruinn a fháil mar go gcoinníonn siad ag athrú suímh. Bhraith Lisa fuarú ina bolg. Sam, déan iarracht teagmháil a dhéanamh leis an Acadamh. Fiafraigh díobh ar chuir siad fíor-shoithí leis an cleachtadh againn. D'oibrigh Sam ar an raidió ar feadh roinnt nóiméad. Ní féidir liom teacht ar an Acadamh. Tá rud éigin ag cur isteach ar ár gcuid cumarsáide. Tá sé sin dodhéanta, a dúirt Alex. Ní chuireann an tAcadamh isteach ar chumarsáidí le linn cleachtaí oiliúna riamh. Cad a tharlódh dá mbeadh éigeandáil fíor ann? Sula bhféadfadh aon duine freagra a thabhairt, thosaigh córas aláraim na loinge ag glaoch. Shoilsigh deirge splancail ar fud an droichid. Ghníomhachtaigh an scáileán príomhúil go huathoibríoch agus léirigh sé radharc den spás os a gcomhair. Cúig dhéag soitheach eachtrannach Thit amach as an bhfospás díreach os comhair an chosantóra. Bhí na soithí cosúil le haon rud a bhí feicthe ag na mic léinn riamh. Bhí siad fada agus cuarta, déanta as miotal dorcha a bhí cosúil le solas a ionsú. Shoilsigh siombailí aisteacha feadh a gcuid corp. Gach soitheach briosáilte le hairm a bhí dírithe go díreach ar an soitheach daonna. A Thiarna, whispered Ryan, ní insamhlú soithí iad sin. D'fhéach Lisa ar an scáileán i turraing. Bhí a hintinn ag streachailt chun próiseáil a dhéanamh ar an méid a bhí á fheiceáil aici. Fíor-shoithí eachtrannacha fíor-airm. Ní cleachtadh oiliúna a bhí ann a thuilleadh. Sam, an bhfuil tú ag fáil aon Parker ó na soithí sin? Sea, ach ní féidir liom iad a thuiscint. Tá an ríomhaire ag iarraidh aistriú, ach tógfaidh sé am. Chuaigh ceann de na soithí eachtrannacha níos gaire don chosantóir. Bhí sé trí huaire níos mó ná an soitheach daonna, agus clúdaithe le rud a bhí cosúil le pláta armúir. De réir mar a tháinig sé níos gaire, tháinig guth nua trí chainteoirí na loinge. Labhair an guth i teanga aisteach, lán de fhuaimeanna cliteála agus toin ghéara. Tar éis cúpla soicind,

D'fhéach Alex ar Lisa le súile leathana. An ndúirt sé Zentari cosúil lenár scéal oiliúna? Sílim go ndearna, ach níl na Zentari fíor, cheap Captain Morrison iad don chleachtadh. Bhí Sam ag obair go fraochta ag a phainéal cumarsáide. Tá mé ag iarraidh freagairt ach níl a fhios agam cad atá le rá. Conas a labhraíonn tú le heachtrannaigh fíor. Tháinig tarchur eile ó na soithí eachtrannacha. Táimid tar éis do ullmhúcháin chatha a mhonatóiriú agus táimid buailte ag do phlé straitéiseacha. Labhraíonn tú faoi onóir agus íobairt mar iar-shaighdiúirí. Cuirfimid an cath a bhfuil tú ullmhaithe dó ar fáil duit. Rásáil intinn Lisa. Bhí na heachtrannaigh ag éisteacht lena gcuid cumarsáide, ach b'é an t-aon chumarsáid a bhí á dhéanamh acu ná faoin gcleachtadh oiliúna. Cheap na heachtrannaigh go raibh siad ina bhfórsaí míleata fíor ag ullmhú le haghaidh fíorchatha. Síleann siad gur saighdiúirí muid, a dúirt sí. Is saighdiúirí muid, a dúirt Alex. Beagnach, is mic léinn muid ar aon nós. Síleann siad gur saighdiúirí taithí muid ag ullmhú chun troid leo. Níl a fhios acu gur cleachtadh oiliúna a bhí ann. Ar cheart dúinn a rá leo? a d'fhiafraigh Ryan. Sula bhféadfadh Lisa freagra a thabhairt bhí níos mó soithí eachtrannacha le feiceáil ar a gcuid braiteoirí. Bhí cabhlach Zentari ag scaipeadh amach timpeall an chosantóra, ag glacadh suímh le haghaidh ionsaí. Lisa, a dúirt Sam go práinneach. Tá siad ag cur a n-airm ar bun. Sílim go bhfuil siad ag súil go dtosóimid ag troid. D'fhéach Lisa thart ar a foireann. Bhí Alex fiche bliain d'aois agus ní raibh sé i fíorchath riamh. Bhí Sam naoi déag agus bhí sé néarógach ag caint le cailíní, gan trácht ar shaighdiúirí eachtrannacha. Bhí Ryan cróga ach ní raibh ach misin oiliúna eitilte aige. agus bhí sí 21 bliain d'aois gan aon taithí chomhraic ar chor ar bith. Bhí siad ceithre mhic léinn ar long oiliúna briste os comhair 15 long chogaidh eachtrannach le fíorairm agus fíor-rún troid. 'Cad a dhéanaimid? a d'fhiafraigh Alex. Ghlac Lisa anáil dhomhain. Shíl sí faoi gach rud a mhúin Captain Morrison dóibh. Nuair a bhíonn odds do-dhéanta os do chomhair, cloígh le d'oiliúint. Oibrigh mar foireann. Lean nósanna imeachta. Oiriúnaigh nuair a athraíonn rudaí. Cinnte, bhí rudaí athraithe. Déanaimid an méid a tháinig muid anseo chun é a dhéanamh, a dúirt sí. Cosnaimid an long. Ghlac Lisa Grant a suíomh ag an stáisiún ceannais agus rinne sí iarracht gach rud a mheabhrú ó ranganna oiliúna straitéiseacha. Bhí na soithí eachtrannacha ag bogadh isteach i bhfoirmiú ionsaí timpeall an chosantóra. Bhí dhá nóiméad aici, b'fhéidir, sula dtosódh an cath. Alex, Cad iad na hairm atá againn réidh? Dhá ghunna léasair agus roinnt diúracán cosanta. Tá na léasair sean ach oibríonn siad. Is leaganacha oiliúna iad na diúracáin ach sílim go féidir liom iad a mhodhnú chun damáiste fíor a dhéanamh. Déan é, a dúirt Lisa. Sam, déan iarracht cumarsáid a bhunú leis na soithí sin. B'fhéidir go féidir linn labhairt amach as seo. Tá mé ag iarraidh ach níl siad ag freagairt do chainéil taidhleoireachta caighdeánacha. Ryan, an féidir linn bogadh ar shiúl uathu? Ní mórán. tá siad níos tapúla ná muid, agus tá siad timpeallaithe againn. Bogann an sean-long seo cosúil le bríce eitilte. D'fhéach Lisa ar an taispeántas straitéiseach. Bhí na soithí eachtrannacha foirmithe i gciorcal foirfe timpeall an chosantóra. Ba é sin díreach an cineál foirmithe a dúirt a leabhar téacs a bhí dodhéanta éalú uaidh. Ach dúirt a leabhar téacs freisin go raibh gá le réitigh dodhéanta do chásanna dodhéanta. Ceart go leor foireann! Beimid ag cóireáil seo mar ár scrúdú deiridh mar sin. Is é sin go díreach atá ann. D'oscail an chéad soitheach eachtrannach tine. Chuaigh bíomaí fuinnimh ghlasa thar corp an chosantóra, ag dul thart ar chúpla méadar. Thuig Lisa nach raibh na heachtrannaigh ag iarraidh iad a scriosadh láithreach. Bhí siad ag tástáil freagairtí na ndaoine. Tá siad ag féachaint cad is féidir linn a dhéanamh, a dúirt sí. D'fhill Alex tine ach d'aimsigh sé chun díchumasú, ní chun scriosadh. Ba mhaith linn a thaispeáint dóibh gur féidir linn troid gan cogadh a thosú. Las Alex gunnaí léasair an chosantóra. Bhuail na bíomaí sciatha an soitheach eachtrannach agus rinne siad iad a loisceadh. Gan damáiste tromchúiseach ach go leor chun a thaispeáint go raibh airm ag na daoine a d'oibrigh. Ar dhroichead an Crimson Talon.

chuir Yth Kala leis. D'fhéadfadh siad iarracht a dhéanamh ar shoitheach scaoilte a scriosadh, ach roghnaigh siad ár gcuid cosanta a thástáil ina ionad. Troideann siad le honóir. Ar ais ar an gCosantóir, bhí Sam tar éis cumarsáid eachtrannach a dhíchódú chonaic an Ceannasaí Cogaidh, Keth Varos, an long dhaonna ag dul isteach sa réimse astaróideach agus chrom sé le formheas. Glan, a dúirt sé. Tá siad ag baint úsáide as an tír-raon chun ár n-uimhirbhuntáiste a neadú. Caithfidh gach ceann dár longa troid leo go haonair anois. An gcuirfimid an réimse astaróideach timpeall agus fanacht leo teacht amach? a d'fhiafraigh Yithkala. Ní hea, tá an talamh catha roghnaithe acu. Éilíonn onóir orainn glacadh lena ndúshlán. Lean longa an Zenturi an Cosantóir isteach sna hastaróidigh. Ar an bpointe boise, thosaigh siad ag fáil fadhbanna. Bhí an réimse astaróideach lán de charraigeacha smionagar agus miotal snámh ó sheanchathanna spáis. Bhí na longa eachtrannacha tapa agus inláimhsithe, ach bhí siad mór freisin. Bhí orthu bogadh go cúramach chun imbhuailtí a sheachaint. Bhog an Cosantóir, a bhí níos lú agus níos eolaí ar an gceantar timpeall na hAilme, tríd na hastaróidí i bhfad níos éasca. Tá sé seo ag obair, a dúirt Ryan le sceitimíní. Ní féidir lena longa móra a láimhseáil chomh maith agus is féidir linn. Chonaic Lisa deis. Alex díriú ar innill an phríomhlong. Má éiríonn linn a gcuid longa is tapúla a dhíchumasú, beidh orthu moilliú freisin. Líneáil Alex a lámhaigh go cúramach, agus las sé an dá ghunna léasair ag an am céanna. Bhuail an bhíoma comhcheangailte cuid innill an longa eachtrannach, agus ba chúis le roinnt pléascanna. Níor phléasc an long eachtrannach, ach thosaigh sí ag bogadh i bhfad níos moille. Buail díreach. Thuairiscigh Alex nach bhfuil an long sin ag dul áit ar bith go tapa. Ar an Crimson Talon bhí Keth Varos ag déanamh staidéir ar an staid tactics le meas ag fás ar Ceannasaí an Duine, Féach ar a straitéis, a dúirt sé lena oifigigh. Ar dtús, rinne siad tástáil ar ár n-airm agus ar ár gcosaintí. Ansin rinne siad a n-airm féin a mhodhnú chun éifeachtúlacht a mhéadú. Anois tá talamh catha roghnaithe acu a bhfabhraíonn a long níos lú agus a dhíchumasaigh ár soitheach is tapúla. Troideann siad cosúil le seanóirí Zenthari. Déan tí is caladh. Ach conas is féidir é seo a bheith? Thuairiscigh tuairiscí faisnéise go raibh daoine gan taithí sa chogadh. Is minic a bhíonn tuairiscí faisnéise mícheart. Tá na daoine seo ag ullmhú don chath seo le fada an lá. is léir. Níor thug Keth Varos ná a oifigigh go raibh gach a bhí na daoine ag déanamh díreach ó leabhar scoile. Bhí Lisa ag leanúint treoracha céim ar chéim óna lámhleabhar oiliúna tactics go litriúil. Bhí Alex ag baint úsáide as prionsabail innealtóireachta bunúsacha. a bhí foghlamtha aige sa rang. Bhí Ryan ag eitilt mar a bhí a mhúinteoirí ag teagasc dó. Bhí Sam idir an dá linn ag éisteacht le cumarsáidí eachtrannacha agus bhí sé ag tosú ag tuiscint a teanga níos fearr. Lisa, a dúirt sé go práinneach. Sílim go bhfuil a fhios agam cad atá ag tarlú. Ceapann na heachtrannaigh seo gur aonad míleata mionlaigh muid. Cad, cén fáth a gceapfadh siad é sin? Leanann siad ag caint faoi ár ngleo tactics agus ár n-ullmhúchán chun cinn. Ceapann siad go bhfuil gach a bhfuil muid ag déanamh mar chuid de phlean máistreachta. D'fhéach Lisa timpeall an droichid. Bhí Alex ag déanamh airm le páirteanna breise. Bhí Ryan ag eitilt seanlong oiliúna trí réimse astaróideach. Bhí Sam ag iarraidh teangacha eachtrannacha a dhíchódú le ríomhaire a bhí níos sine ná é féin. Bhí sí ag ordú na hoibríochta ar fad ag baint úsáide as stráitéisí a bhí foghlamtha aici ó leabhair scoile. Dá mba ghleo tactics é seo, bhí sé go hiomlán de thaisme. Bhí an cath ar siúl le dhá uair an chloig nuair a rinne Sam Carter dul chun cinn le cumarsáidí eachtrannacha. bhí sé ag obair go seasta chun a dteanga a dhíchódú, agus anois, d'fhéadfadh sé an chuid is mó de na rudaí a bhí á rá acu a thuiscint. Lisa, caithfidh tú é seo a chloisteáil, a dúirt sé go sceitimíneach. Is féidir liom iad a thuiscint anois. Cad atá á rá acu? tá siad ag caint faoi ár scileanna tactics. Leanann siad ag úsáid focail a aistríonn go rudaí cosúil le glan, máistriúil agus gan fasach. D'fhéach Lisa ar an taispeántas tactics. D'éirigh leis an gcosantóir trí longa eachtrannacha a dhíchumasú agus roinnt eile a dhamáistiú. D'éirigh le Alex a n-airm oiliúna a iompú ina n-uirlisí iontach éifeachtacha. Rinne Ryan amach longa a bhí i bhfad níos tapúla agus níos airde, agus chomhordaigh sí gach rud ag baint úsáide as stráitéisí bunúsacha na habhama. Leanann siad freisin ag lua rud éigin faoi onóir. a lean Sam. Sílim go bhfuil meas an-tábhachtach dá gcultúr. Tháinig tarchur eachtrannach eile tríd na callairí. An uair seo, d'fhéadfadh Sam é a aistriú i fíor am. Ceannasaí daonna anaithnid, is é seo an ceannasaí cogaidh Keith Varros. Iarraimid cead chun cumarsáid a dhéanamh go díreach le do cheannaire. D'fhéach Lisa ar a foireann. Is dócha go gciallaíonn sé sin mise. An bhfuil tú chun labhairt leo? a d'fhiafraigh Alex. Sílim go gcaithfimid. Ní féidir linn troid go deo. Tá an long seo sean agus táimid ag rith amach as cumhacht. Ghníomhaigh Lisa an córas cumarsáide. Is í seo an Ceannasaí Cadet Lisa Grant den Chleachtadh Oiliúna Acadamh Cabhlaigh Terran. An féidir leat mé a thuiscint? Bhí sos fada ann sula bhfreagair an Ceannasaí eachtrannach. Cleachtadh Oiliúna Acadamh Cabhlaigh Terran. Mínigh na téarmaí seo le do thoil. Thuig Lisa go bhféadfadh sí botún a dhéanamh. Ní raibh a fhios ag na heachtrannaigh go raibh sé seo le bheith ina mhisean oiliúna. Shíl siad go raibh siad ag troid i gcoinne fórsaí míleata fíor. Is mic léinn muid ag scoil mhíleata, a dúirt sí go cúramach. Bhí sé seo le bheith ina chleachtadh cath,

ar a riaradh aistriúcháin i ndrochmheas. Focheannasaí, a dúirt sé go mall. An ndúirt an duine daonna go bhfuil siad ina mic léinn? Sea, a dhuine uasail. Tá an t-aistriúchán soiléir. Dúirt siad gur cadets iad ag Alma. Agus bhí sé seo le bheith ina chleachtadh oiliúna. Is cosúil go bhfuil sin fíor, a dhuine uasail. Shíl Cet Mharas faoi gach a tharla le linn an chatha. Bhain na daoine úsáid as tactics glan, rinne siad a n-airm a mhodhnú faoi thine, agus rinne siad amach seanóirí Zentari taithí. agus bhí siad ina mic léinn. Cé chomh sean is atá na mic léinn seo? a d'fhiafraigh sé. Chraith an córas cumarsáide blár mar a d'fhreagair Sam Carter a gceist. Tá ár n-aois idir naoi déag agus fiche a haon bliain d'aois. Is mise Sam Carter, naoi déag bliain d'aois. Is é seo Alex Rivera, 20 bliain d'aois. Tá Ryan Blake, 21, agus ár gceannasaí Lisa Grant, 21. D'fhéach Ythkava ar a cheannasaí le iontas. a dhuine uasail, tá a gceannaire níos óige ná cuid dár n-oifigí sóisearacha, agus tá sí ag troid linn le dhá uair an chloig. D'fhreagair Cet Mharas, ghníomhaigh an Ceannasaí Cácigh a chóras cumarsáide arís. Ceannasaí Cadet Grant. Táimid tar éis do feidhmíocht tactics a mhonatóiriú le linn na rannpháirtíochta seo. Tá do smaointeoireacht straitéiseach agus do chumas oiriúnaitheach iontach. Cén Alma míleata a tháirgeann laochra den scoth sin?

Is alma míleata rialta é. Is féidir le haon duine iarratas a dhéanamh má chomhlíonann siad na riachtanais. Agus cad iad na riachtanais sin? Shíl Lisa faoi chaighdeán iontrála na halma. Gráid mhaith sa scoil, folláine fisiciúil agus fonn chun fónamh sa mhíleata, rud ar bith speisialta. Bhí Keth Veras ina tost ar feadh roinnt nóiméad. Ar deireadh, labhair sé arís. Ceannasaí Cadet Grant. Tá Impireacht Zentari tar éis cogaí a chomhrac ar fud na cruinne le míle bliain. Tá go leor speiceas éagsúla agus go leor cineálacha éagsúla laochra againn, ach níor bhuail muid riamh le rud ar bith cosúil le do feidhmíocht inniu. Go raibh maith agat, a dhuine uasail. Sílim gur ghlac tú soitheach oiliúna damáistithe le hairm as dáta, agus gur úsáid tú é chun longa iolracha do chabhlaigh Zentari a dhíchumasú. Rinne tú do chuid tactics a oiriúnú i bhfíor-am agus rinne tú gach míbhuntáiste ina bhuntáiste. Agus rinne tú é seo agus tú ag leanúint cad a thugann tú nósanna imeachta bunúsacha oiliúna. Ní raibh a fhios ag Lisa cad a déarfadh sí leis sin.
Ina theannta sin, lean an ceannasaí eachtrannach, nuair a thuig tú gur opponents fíor muid seachas naimhde insamhalta, níor panic tú ná níor tharraing tú siar. Lean tú ar aghaidh ag troid le honóir agus scil. Rinneamar an méid a cuireadh oiliúint orainn a dhéanamh, a dúirt Lisa go simplí. Go díreach. Agus is é sin an rud is mó a chuireann iontas orainn. Sos eile. Ansin labhair Keth Veras arís le rud a bhí cosúil le searmanas foirmiúil ina ghuth. Ceannasaí Cadet Lisa Grant d'Acadamh Cabhlach Terran, thar ceann Chabhlach Impiriúil Zentari. Tugaim go foirmiúil ár bhfórsaí duit agus iarraim cead chun dul isteach i d'eagraíocht mhíleata. Bhí Droichead an Chosantóra go hiomlán ciúin. Stop Alex ag obair ar a chuid airm. Chas Ryan timpeall ina shuíochán píolóta. Stán Sam ar a threalamh cumarsáide. 'A dhuine uasail, a dúirt Lisa go mall. 'An ndúirt tú díreach gur mhaith leat géilleadh dúinn? Sin é an ceart. Measann Zentery neart thar aon rud eile. Tá tú tar éis a thaispeáint go dtáirgeann oiliúint mhíleata dhaonna laochra níos fearr ná ár bhfoirne taithí. Ba mhaith linn foghlaim uait, ach is mic léinn muid. Is mic léinn iad a tháirg cabhlach cath Zentery ag baint úsáide as sean-long oiliúna. Más é seo an méid is féidir le mic léinn daonna a bhaint amach, ní féidir linn a shamhlú cad is féidir le do laochra taithí a dhéanamh. D'fhéach Lisa ar a foireann arís. Bhí Alex ag gáire. Bhí Ryan ag croitheadh a chinn i ndrochmheas. Bhí Sam ag taifeadadh gach rud go mear dá thuarascáil. 'A dhuine uasail, a dúirt sí ar deireadh. 'Sílim go caithfimid teagmháil a dhéanamh lenár múinteoirí. Tá an staid seo i bhfad thar ár leibhéal údaráis. Ar ndóigh, a Cheannasaí Cadet, fanfaimid le do chuid oifigeach sinsearach. Idir an dá linn, an mbeadh sé indéanta do chuid dár bhfoireann cuairt a thabhairt ar d'alma? Táimid an-suim in bhur modhanna oiliúna a urramú. Beidh orm fiafraí de Captain Morrison faoi sin. Táimid ag tnúth le bualadh leis an Captain Morrison seo. Caithfidh sé a bheith ina mhúinteoir iontach chun laochra cosúil leatsa a mhúineadh. Agus Lisa ag ullmhú chun an alma a ghlaoch Cheap sí faoi conas a d'fhreagródh Captain Morrison nuair a inis sí dó go raibh a scrúdú deiridh mar thoradh ar an gcéad chomhghuaillíocht eachtrannach ar an gcine daonna. Bhí sí cinnte nach é seo a bhí i gceist aige nuair a dhear sé Operation Shattered Dawn. Ach ansin arís, bhí sé i gcónaí ag rá go raibh bealach ann chun gach cás a bhuachan má.